kulibali hɛrɛ tilenna hɛrɛ nin tita kɔnɛ ka dɔnkili ye dɔnkili min ka di kosɛbɛ min ka di kojugu bamanankan don ou bien marakakan don bamanankan don a bɛ k'a da bamanankan de la tita kɔnɛ yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn ka di i sɔrɔla k'a dɔn n ma sɔrɔ k'a dɔn kosɛbɛ nka tita kɔnɛ bɛ bɔ nara yanfan de fɛ nara yanfan fɛ mhm.
O ye bamananw ye wa bamananw bɛ yen marakaw bɛ yen mais ah. ale kɔni ne hakili la maraka don parce que a ka bamanankan maraka ka suma de b'a la a suma b'a fɛ ah, suma b'a fɛ n'i y'a mankan mɛn mm. hali dɔnkili la i b'a dɔn maraka de bɛ ka bamanan dɔnkili da ko
k'an ka foli b'a n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ye mm. eh, maakɔrɔw ka kɛnɛ de don a daminɛtɔ filɛ nin ye eh, k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo eh, k'a daminɛ bamakɔ ka taa sikaso segu kayi ɔ sɔɔni an bɛna se eh, fɛn na eh, an bɛna taa moti ɔ nka yanni an k'o bɛɛ kɛ fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ba- eh, bamanan cɛkɔrɔba in b'an lamɛn a b'an lamɛn a y'an kanu ɲinan b'a kɛ san bi seegin ani wɔɔrɔ ye Alahu nka cɛkɔrɔba in jɔlen ka kɛnɛ ni e ni ne ye han cɛkɔrɔba nin cɛ ka ɲi a ka kɛnɛ k'alisa ala k'o si ni kɛnɛya da an na ale n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔba in ye elaji abuduramani jara de ye elaji abuduramani jara a filɛ nin amidalayi rue cinquante-huit porte trois cent seize k'an bɛ a ka dumaaw bɛɛ lajɛlen fo a furumuso ɲuman n'o ye silamuso ye o sigilen bɛ so kɔnɔ yen k'an ka foli bɛ s'o fana ma kosɛbɛ ayiwa o bɔlen kɔfɛ sa ni foli b'i bolo i b'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n nka an b'a dan balimaw kan n'u an balimaw tulo kan n'u bɛ fɛ k'an lamɛn e tɛ neti kan u bɛ tura dubolo bɛ pɔn n fo ti mali pɔn kɔn tura dubolo bɛ pɔn n fo ti mali pɔn kɔn ɔ n'u b'o sɔrɔ u bɛ se ka tura dubolo bɛ pɔn tɔntɔn lamine point com trois w point tɔntɔn lamine o kolelen don espace t'u ni ɲɔgɔn cɛ tɔntɔn lamine point com u bɛ se ka eh, n'u donn'o kɔnɔ u b'a sɛbɛnlen sɔrɔ j'écoute kledu u bɛ se k'a lamɛn nin bɛɛ lajɛlen kan ɔ o ye internet mɔgɔw ye ayiwa kulibali foli b'i fɛ foli bɛ n bolo lamini n b'an lamɛnbaga bɛɛ fo mali cɛ n'a muso segu kayi kulikoro muti manden a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ fo a cɛ n'a muso bɛɛ lamini adamadenya a kɔnɔ ka dun n'an tora ka ɲɔgɔn bilasira ko dɔw bɛ nafa b'o la o bɛ dɔn ɔ n bɛ goyita fo sugu la ayiwa n bɛ jirani sɛra fo n bɛ sɛki nabe fo ayiwa n jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen n b'a bɛɛ fo n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma n b'a bɛɛ fo mali yɛrɛ cɛ n'a muso bɛɛ
o faamuyara n'an balima minnu bɛ fɛ ka u da don eh, bi babu la mhm. nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen u bɛ se ka bataki ci nimero la n'o ye 76 43 70 45 76 43 70 45 o tɛ wele o ye bataki eh, nimero ye mhm. ayiwa kulibali an ye fɛn caman fɔ nka an ma bɛrɛ yɛrɛ fɔ ayi bamananya ka dun kɔnɔ ka dun dɛ awɔ mɔgɔ bɛ dɔ dɔn i t'a bɛɛ dɔn mɔgɔ ko dɔn bɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ aw kumakɛlaw ka kuma don tiɲɛ don dɛ ayiwa basi tɛ an ye caman caman fɔ ka na dɔgɔkun tɛmɛlen an tun bɛ cɛ saba kuma de kan an ye dɔ fɔ o la fo ka na don tanamakow la fo ka na don dugu dasiri kuma ninnu bɛɛ la ayiwa bamanan an bɛ to halisa bamananya kɔnɔna la i b'o de dɔn i bɛ fɛn wɛrɛ dɔn nka i b'o de dɔn i yɛrɛ ye bamananya kan b'i da aw Ayiwa bamanan bamananduguw ye tɔgɔ caman sɔrɔ i bɛ se ka don dugu ninnu na u barikara cogo min na ka na don fo a dugu cɛkisɛw tɔgɔw la wa yala cɛkisɛya in bɛ sɔrɔ fu la wa cɛkisɛya a bɛ labɛn de wa a bɛ kɛ cogo di a bɛ sɔrɔ ba de fɛ a bɛ sɔrɔ fa de fɛ ou bien i yɛrɛ de b'a labɛnw sabati ka kɛ cɛkisɛ ye nka yan'an ka se o bɛɛ lajɛlen ma fadugu o ye kulikoro mara yɔrɔ dɔ ye fadugu ye yɔrɔ jumɛn de ye ɔ fadugu bɛ n'i tɛmɛna kulikoro ka tɛmɛ banamba ɔ i bɛ tɛmɛ woro i bɛ don fadugu kɔnɔ ɔ ne yɛrɛ wolodugu mɔdugu ye zanbugu ye zanbugu bɛ fadugu kɔnɔ ɔ dugu min don dugukɔrɔba don bamanandugu don bamananw ka fɔlen tɛ wa ko da bɛ kumu depuis a tulo fila ɛɛ anw bɛ ko dɔn kuma min makɔrɔbaw y'a min fɔ a n'an yɛrɛw y'a min ye lamini cɛ bɛ labɛn de m'a f'i ye ko da bɛ kumu kabi a tulo fila wa cɛ bɛ labɛn kabi i mɔkɛw ni faw bɛ balo la i bɛ labɛn de ɔ n bɛ kɔrɔmanzuru min ta fɔlɔ k'o f'i ye ne yɛrɛ ye zamuka de ye ne fa tɔgɔ kun ko bɛɛ bɛɛ kulubali bɔn ale wolofa tɔgɔ ko amari kulubali bɔn o amari kulubali ta fa tuma min na amari kulubali bɛ kamalenya na a bɛ fɔ ɲɛna cogo min a cɛmisɛnman waati kamalenkun don a tun cɛ ka ɲi ni maa o maa y'a ye cɛ ni muso bɛɛ n'i y'a ye dɔrɔn a bɛ diya i ye a ko diyara fa ye fo ka tɛmɛ fo fa nana ka na a bolo bɔ baara la a bɛ ka kulusimuguba de kala nɔngɔnya mugan ni tan kalalen don bamanandenw tulo b'a la a waati kulusiw i b'a fɔ sɛgin a bonya nɔngɔnya mugan ni tan nɔngɔ suma o ɲɛ mugan ani tan o de tun ye kulusi kelen ye ni i ɲɛ bɛ nin na wa a filɛ nɔngɔ de filɛ nin ni nɔngɔnya kelen k'a da tan o ɲɛ mugan ni tan o ye bi saba de o de tun bɛ kɛ kulusi ye ka to u ka waati la e jɔ yann'an ka taa yɔrɔ jan o munna bamanan b'a fɔ tan mugan bi saba ma ko ɲɛ mugan ni tan ka tila k'a fɔ ko dɛbɛ i bɛ se ka jate k'an ye bamanankan na an bɛ tila ka n'i hakili jigin yɔrɔ min fɔ la ɔwɔ dɛbɛ o ye bi naani ye munna aw b'a fɔ ko mugan ni tan munna aw mugan ni tan an tɛ bi saba fɔ bi saba nana anw fɛ kɔsa in nɔ an bɛ mugan de fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tan d'a kan o ye ko walanwalanlen ye ɔ nka bi saba in o donna kɔsa fɛ bi saba in ye bamanankan de ye wa ɔɔ bi saba in a kɔni donna bamanankan kɔnɔ a kɛra bamanankan ye n'o tɛ mugan ni tan bamanan kun y'o de dɔn donc bamanandugu yɛrɛ farimanba ninnu bɛɛ tɛ a bɛɛ tɛ bi saba fɔ bon sisan a bɛɛ b'a fɔ bɛɛ b'a fɔ bɛɛ b'a fɔ anw bɛ kɛ maa ye tuma min o y'a sɔrɔ bi saba donna N'o tɛ fɔlɔ danni kun bɛ kɛ kolon de la kolonkisɛ anhan kolonkisɛ 1000 a be o ye camanba ye kolonkisɛ dɛbɛ o ye 40 ye kolonkisɛ mugan ni 10 o ye 30 ye bon u ka compte kun bɛ na kolon na fo ka na wari bɔ wari bɔlen o kɛra temps colonial waati tubabu tile la unhun tama ni tanga ni pigini ninnu daminɛna o na nka anw m'o ye ani tanga ni pigini anw m'o ye ɔ nka a kɛra k'a sɔrɔ an denmisɛnninnama don an tɛ ko dɔn kosɛbɛ ɔ fo ka na sɛfa fɔlɔfɔlɔ in bɔ ne kɔni y'a sɛfa fɔlɔfɔlɔ in dun parce que ne bangena indépendance ɲɛ an bangena k'a sɔrɔ indépendance ma ta ne bɛ ko dɔn tuma min o y'a sɔrɔ Fili Dabo ko ni RDA ko ni fɛnw de bɛ sigi kuma olu bɛ sanga na ɔ n bɛ n ka mɔkɛ min ko f'i ye k'a lakale k'a teliya a ko diyara cɛkɔrɔba ye kojugu ayi a ma tila dɔɔni hali bi b'o la i ko ko pigini tanga
pɔpɔrɔ sisan danni yɔrɔ la mugan ni tan mugan ni tan o ye bi saba ye dɛbɛ o ye bi naani ye n'i bɛ fɛ ka silamɛya kɛmɛ i b'a fɛ ka bi duuru fɔ o ye dɛbɛ ni tan de o ye dɛbɛ ni tan de ani dɛbɛ ni mugan Ayi mugan ni tan n'i b'a fɛ ka bi duuru fɔ i b'a fɔ ko dɛbɛ ni tan dɛbɛ ni tan dɛbɛ ni mugan o tɛ bi wɔɔrɔ ye awɔ dɛbɛ ni mugan ni tan a a tɛ fɔ ten ka yɛlɛ dɛ n'u bɛ kɛmɛ fɔ u b'a fɔ ko silamɛya kɛmɛ silamɛya kɛmɛ silamɛya in ye mun de aw silamɛya in kɔni bɛ bamanankan nɔ mais o kɔni dara wari kan ko yɔrɔnin m'o kɔnɔ bɔ fɔlɔ nka ni sera so n b'a walawala o y'i jɛ dɔɔni o y' silamɛya tɛ dɛ Ayi silamɛya tɛ dɛ silamɛ ɲɛ kɛmɛ silamɛ ɲɛ kɛmɛ silamɛ ɲɛ kɛmɛ a bɛ fɔ ten de est-ce que o tun t'u ka instrument de mesure dɔ ye a bɛ se ka ko sumanninan fana ni sera so hakili b'a ta ko an bɛ ɲɛɲinini kɛ a bɛ bɛn ayiwa an bɛ segin ka na i ye fɛn dɔ fana fɔ kuma kɔnɔ i ko ko nɔngɔnɲa nɔngɔnɲa mugan ni tan nɔnkɔnya mugan ni tan nɔnkɔnya de filɛ nin ye awɔ n y'a faamu tan i nɔnkɔn k'a daminɛ i nɔnkɔn na ka na i tɛgɛ denkɔni na o de ye nɔnkɔn kelen o de ye nɔnkɔn donc bamanan tun bɛ eh, fɛnkɛ sumani kɛ n'o ye bamanan ka sumani bɛɛ tun bɛ kɛ ni nɔnkɔnya de ye awɔ mais ne bɛ na min fɔ o mɛnna dɛ a mɛnna dɛ ayi ne yɛrɛ ye min ye o mɛnna o kɛra depuis 75 76 wagatiw ye ne tun n'i tun taara suguba la e tun bɛ cɛkɔrɔba dɔw ye b'u u b'u bolo i bɛ fini bolo bolo de bɛ fini mugu la o y'a sɔrɔ mɛtiri ma bɔ mɛtiri kun mais ne bɛna nin fɔ depuis 75 76 n'i taara suguba la dɔrɔn i bɛ cɛkɔrɔbaw birilen ye fini kunna tan u bɛ sin k'u nɔngɔn kɛ k'a suma lamini mɛtiri bɔlen mɛnna k'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw ma da o la koyi n'i y'a kala dun o b'a nin e nin bila kɛrɛfɛ dɛ ne ka fini bɛ suma n'o ye a b'a ka nɔngɔn kɛ k'a ta suma ok an nka a mɛnnen sen nɔ sa e b'a dɔn n y'a f'i ye cogo min arabuya ni tubabuya in nana an gosi anw tora camancɛ de la walanwalani caman bɛ a tununna donc eh, mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ sumani kɛ ni nɔngɔn de u b'u nɔngɔn nin u b'u yan in turu fini na n'u y'o turu fini na u bɛ sɔrɔ k'a wala k'a tilen tan k'a tilen ɔ kɔnden kun bɛ k'o kan o ye o ye kelen o ye kelen ye nɔngɔnw eh, bon maintenant o jate bɛ dɔn cogo di parce que nɔngɔnw mesure tɛ kelen ye ɔ dɔw nɔngɔn ka jan dɔw ta ye dɔ ta ye ɔ ni min ta ka jan ah. u b'a fɔ ko karisa nɔngɔn selen don ɔ ne bɛ na nin fɛn in feere n balima de ma i jɔ an ka karisa wele ka na eh. nɔngɔn ka jan o selen don o tuma ɲumankɛla sa a b'o wele ka na nka ni min ta ka surun sa o kɔni o bɛ kɛ ka feerew kɛ nka n'u b'a fɛ ka ɲumanya kɛ u bɛ nɔngɔn jan dɔ wele o k'a suma a bɛɛ ye nɔngɔn finimugutigi de bɛ se k'a fɔ karisa e ka na an b'a suma karisa fɛ o nɔngɔn dafalen don parce que ne bɛ fini ne bɛna fini feere ma e ne ka mɔgɔ de ye donc pour que i ka lafiya i ka lafiya kɔnɔ voilà an k'a kɛ nɔngɔnjantigi n'o tɛ a bɛɛ bɛ wele ko nɔngɔn ni nɔngɔn bɔra a la ni foro don ko foro kɛnɛ de bɛ kɛ o ye sentigɛ ɲɛ ye sentigɛ ɲɛ sentigɛ ɲɛ sentigɛ ɲɛ an bɛna ale o ni sentigɛ ɲɛ ma yɔrɔ min n'o ye yɔrɔ surunin de bɛ sentigɛ ɲɛ kɛ nka ni min janyana o bɛ kɛ paraɲɛ ye ɔ paraɲɛ de bɛ dansan kelen fila saba I b'i sen wa fo ka se sentigɛ ɲɛ ye jumɛn de ye sentigɛ ɲɛ ye sen dafa janya hakɛ de ye n'i y'a sen dafa kelen da i bɛ sen kelen wuli ka t'o da kelen ɲɛfɛ taama cogo ka taa nka i b'a suma i bɛ k'a suma de o ye taama cogo ye i bɛ taama n'a ye taama normal awɔ taama normal don mais i t'i sen wa ka taama komi a ka di i ye cogo min taama dɔn i b'i sen min d'a mɛn i bɛ dɔ in ta fana k'a da o ɲɛfɛ k'a da o ɲɛfɛ sen tɛgɛ i bɛ o da n'i ye droite da i bɛ à gauche da fana k'a da senkɔniba nun na voilà donc namara kana don a la o de bɛ wele ko sen tɛgɛ ɲɛ paraɲɛ O ye tɔgɔ yɛrɛ janya wa hakɛ i b'i sen i kɔni b'i sen waa sa fo k'o dafa fɛn suman dɔ don i b'i para waa ka t'o da o m'a da yɔrɔ min i b'i sen kelen ta ka n'o da o san o sanfɛ mais i b'a se fo i sen waa hakɛ la a kana kɛ fɛn dɛsɛlen ye i t'a tɛmɛ a kan fana i kana don dansago kɔnɔ donc o ye para ɲɛ ye nɔngɔn ɲɛ bɛ yen sentɛgɛ ɲɛ bɛ yen para ɲɛ bɛ yen ayiwa baasi tɛ sisan an donna Nin nɔngɔnɲɛ mugan ni tan o tun bɛ tigɛ finimugu la o finimugu de tun bɛ kala lamini baki bɔlen u nana yɛlɛma baki rɔ nka a tun bɛ kala finimugu yɛrɛ de la ɔ nka finimugu ko baki komi o ka fiyɛn o giriya tɛ finimugu bɔ giriya la ɔ baki ko selen sa u yɛlɛmana baki kan ɔ nɔngɔnɲɛ mugan ni tan in tun bɛ suma k'a kala kulusi ye lamini kulusi yɛrɛ mugu bonya kojugu i y'a dɔn kulusijala kɔni i bɛ cɛsiri yɔrɔ kɛ waati min o de tun bɛ kɛ nka o tun bɛ kalali fila kɛ yan k'o kɛ komi jala o bɛ bila i tɔn na de ɲugunɲugu yɛrɛ tun bɛ kɛ o tɛ i camancɛ ta bɔ n'i tɛ maa kunbaba ye a mugu faralen ɲɔgɔn kan e, jurukisɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc dɔ bɛ kala dawolo fila la sa i b'o ta k'o bila i jaki kan donc o balalen b'i kan na kulusi m'a kɛ cogo cogo a tɛ tun a tɛ cun bon turuti bɛ don a kan n'o donna a kan turuti ye mun ye turuti o tun bɛ kala o bakilama don i b'a ye a yan yɔrɔnin na u bɛ k'o wuli tan kɔfɛ yɔrɔnin fana i m'a ye cɛkɔrɔbaw la hali n'i y'u ka dulɔki filɛ i b'a sɔrɔ a wuli bɛ kan don kan fo cɛkunbanjɔlɔ kɔrɔ
kankurunin de c yɛrɛ a bamanankan de ye cɛkunbanjɔlɔ ye ɛ lamini cɛkunbanjɔlɔ in tɛ bɔ bɛɛ la dɛ e tɛ cɛmandali njikɔrɔ ko mɛn Njikɔrɔ fatama jalo de ye cɛ in y'a tɔgɔ bɛ sɔrɔ mali la ye cɛkumanjɔlɔ fila de tun b'ale la cɛkumanjɔlɔ cɛkumanjɔlɔ kankurunin fila de tun b'ale la n'i y'a ye kamalen cɛ in don kankala ka jan n'i yɛrɛ y'a ye i bɛ kabakoya a dancogo la i b'a filɛ fɔlɔ ɛ ala ka ɲi i bɛ kabakoya ale dancogo la i bɛ kabakoya la a kan sigicogo la kankana ka misɛn k'a turu k'a kɛ komi a bɛ taa kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka segin ka na cɛkumanjɔlɔ fila in kun bɛ ɲɔgɔn na n'a bɛ kuma fo mɔgɔw b'a mafilɛ a bɛ taa ka segin min kɛ mɔgɔ an gɔnɔfile la ala bɛ yɛrɛ la i ta de man ɲɛ a i ta ye mɔgɔw la sisan sisan mɔgɔw bɛ bonya kojugu a bɛɛ gɔnɔfilenin bɛ tunun voilà cɛ dɔ bɛ yen Tiɲɛ don surtout minnu tun bɛ daji kunun kosɛbɛ de, awɔ, f'i b'a ta ka segin tɔ ye, an tun b'an jɔ k'o mɔgɔkɔrɔbaw gɔnɔ de lajɛ i b'a ye dɔrɔn kurunin bɛ yɛlɛ ten ka taa daji kunbɛn ka jigin n'a ye, ka jigin n'a ye, o yɛrɛ don nka i yɛrɛ ɲuman na ɔ maaninfin bɛ bonya sisan, ayi sisan mɔgɔw bɛ bonya, mɔgɔw bɛ poids ta joona kan bɛɛ bɛ funu, awɔ a tɛ ye, a tɛ ye a bɛ tunun quoi, ee bababa filɛlifɛn tun don dɛ, ee a ɲuman cɛ ka ɲi dɛ ale ta tun bɛ mɔgɔ fɛ N'i ye jifilen ye dɔ kan na dɔrɔn i b'i jɔ f'i b'a ta ka segin tɔ ye et puis n ko bɛ k'i bolo filimu de kurunin bɛ yɛlɛ a bɛ taa ji kun fɛ nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fu fu tan ni kelen bamanan an ma tunun a yɔrɔ la ayi an bɛ tila ka nin hakili jigin ayiwa n'Ala sɔnna sisan jurunin bɛ bila kan na i ye duloki min fɔ i k'a duloki tɔgɔ turuti turuti mhm. ah, eh, fɛn ka bɔlɔn dɔ bɛ wuli ka n'o bɛn kan n'o bɛn kan ma dɔ in fana bɛ bɛn eh, ka jaki ko jaki yɛrɛ daminɛ na jaki ni kankuru cɛ o bɛ sin ka da i b'a ye saraka dulokiw de la kosɛbɛ u ka dalifini saraka dulokiw awɔ a b'olu de la awɔ mais sisan u y'o fana tubabuya kala o y'a u y'o kanni kɛ u y'o kanni koli cogo dɔrɔn n'o tɛ a kala cogo kɔrɔ. Mm, mm. a ye ɲɛna cɛ kun ka ɲi kosɛbɛ donc n'u kun y'o don a y'a lamini ni turuti doro ka sa o kun ye kamalenba de dafalen ye anw mɔkɛ in yɛrɛ warijɛ wolowolo belebele falen b'a tɛgɛ la mm. fɛn kun b'a fa fɛ mm-hmm. o tuma bologɔni duuru in mm. o bɛɛ falen don warijɛ la mm-hmm. a bɛ munumunu fa in ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn mm-hmm. u y'u t'o ja de la dɛ mm. première guerre mondiale tubabuw sinna ka na cun jamana in kan cɛta dabɔra sa dɛ ɔ ale dun bɛ kamalenya nɔ ni maa o maa y'a ye i ɲɛ b'a minɛ aa cɛ tubabuw nani ni dunu gosira ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛrɛ lɔ se kɛlen yen nɔ o waati tubabuw de bɛ mara la ɔ u bɛ cɛ u bɛ kamalenkɔrɔ dafalenw de minɛ donc u y'a ale wele ko amari kulubali a nana ko docteur k'a lajɛ o y'a lajɛ o ko e ko a joli ka ɲi kojugu u y'a ta ɔ ale tara sa dɔw tara yen sa mais ale talen ye o kɛra mankan ye o mɔkɛ in a ko dugutigi k'a fɔ tubabukɛ ale b'a deli a ka a denkɛ in bila ni nin taara sɔrɔdasiya la ale dun ka di a fa ye a den ka di ale ye cogo min ale ma da la n'ale bɛ si sɔrɔ a kɔfɛ ɔ dugutigi a waati la dugutigi fana ka maa sɛbɛyalen ye u ka di nka dugutigi si ka kɔrɔta nka tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an waati a waati la ale a kunko ni dugutigi in ko a bɛɛ ye kelen ye puisque u ka kow ye kelen ye ɔ dugutigi y'a essayer ka kuma tubabukɛ fɛ tubabukɛ ko non k'a tɛ bila abada ko a bɛ taa n'a ye ɔ kab'o kɛra ni jama cɛrinna u tɛmɛna ka taa dugu wɛrɛ donc le lendemain u bɛ segin u y'a mɔgɔ minnu ta a b'a labɛn u bɛ na a minɛ ka taa force de kun don nka n'i kɔni taara ka ban i somɔgɔw bɛ wɔyɔ bɔ i la de i ye wɔyɔ dɔn ka mankan ci mankan dama tɛ wɔyɔ ye dɛ mm. wɔyɔ bɛ yen wɔyɔ sukasi i m'o mɛn fɔlɔ dɛ ee eh, eh, sukasi dabilala o nɔntɛ kasi cogo dɔ bɛ yen o de bɛ kɛ su la donc u bɛ sukasi yɛrɛ de k'i la k'a kɛ komi n daɲanen don ah, parce que i bɛ ka taa yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ segin mɔgɔ tɛ segin a ye segin kuma dɔw tɛ dɛ o waati mɔgɔ min bɛ segin ka na o ye maa sibatigi ye Première Guerre mondiale a tilancɛ bɛɛ tun bɛ faga de donc e bɛ taa dɔrɔn ayiwa ni labɛn sugu dɔ t'i la i tɛna fo ka kɛ labɛn mɛn ani ba ye muso jɔlen ye ayiwa i ba i ba ka dugawu b'i kɔ muso min y'a cɛ bonya den de tun bɛ taa ka na n'o tɛ bɛɛ tun tɛ na dɛ o tuma na sa a taalen a ma diya cɛkɔrɔba ye a ma sɔn ka dumuni kɛ a y'a ta sɔgɔma a ma dumuni kɛ tilelafana sigira a k' a fara ɔ ɛɛ min taara o kɔrɔkɛ bɛ cikɛyɔrɔ de la o nana ka na a ka minɛnw bila dɔrɔn o y'a fa ɲɛ kumunen ye o taara o ko baba ko mun b'e la mm. ɛɛ a ko ko ɛɛ i jɔkɛ ma ta de ko mm. tubabuw nana k'u y'a ta k'u bɛ taa n'a ye mm-hmm. a ko baba k'e ɲɛ kumukun y'o ye a ko ɔhɔ ɔ a ko e, e ma dumuni kɛ wa o y'a sɔrɔ wɔkɔrɔma ba ko a ye ko a fa yɛrɛ ma sɔn dumuni na bi ayi ko ale ma dumuni kɛ ko ale fa yɛrɛ dun ɛ a ko baba ko kan'i fari faga sa ko dumuni kɛ ko ni dɔwɛrɛ tɛ o kɔ ko ne bɛ taa ko kɔrɔma n filɛ nin ye amari amari cɛ ka ɲi a bɛ ɲɛnajɛ fɛ min ka d'i ye o de ka di ne ye ne jɔkɛ don fa kelen ba kelen nka a ko ka d'i ye a bɛ to yan n bɛ plan dɔ f'i ye su in nɔ so d'a ma a ka taa a ka taa fo kunu o y'an kɔfɛ dugu jan dɔ ye a tɛnɛmuso dɔ bɛ a ka taa ye n'a taara dugu ba jɛ i b'a fɔ k'a bolila i b'a fɔ a kɔrɔkɛ bɛ yan ne bɛ taa ni n nana o don ni n yɛrɛ ma na o tɛ foyi tiɲɛ n jɔkɛ in ka to i kɔrɔ yan dumuni kɛ aa lamini o fɔlen cɛkɔrɔba nisɔndiyara a y'a dumuni kɛ k'i fa a ko wɔkɔrɔma a ko na yan a ko kabini n y'i wolo i ma fɛn kɛ min diyara ne ye ka bi ta in bɔ n'an ka taa cɛso kɔnɔ ayiwa lamini ko caman kɛra ye walayi n bɛ ka kabako de f'i ye lamini walayi n y'an kale alahu de la a ka bon n ka kale ma a y'a labɛn dɔ da anw mɔkɛ in kan quoi han n ko c'est à dire que a labɛn bonya kojugu alimanw y'a marifa de dilan a kama han ka viser u ye kalo fila de kɛ ka fusil dilan ale kelen kama spécialement k'a gosi k'a kunkolo cɛci a kunkolo cɛcilen de Gaulle ko ko n'u y'a su sɔrɔ ko a bɛ kojugu kɛ maa bi seegin de sara yan'u ka wɔkɔrɔma sama ka na u y'a sama ka na o waati docteurw tɛ bluff t'a la u y'a a kunkolo kala yɔrɔ bɛɛ ka kunkolo sɛmɛ dɔ don a kɔnɔ a y'a deux mois de kɛ coma na mais a wulila nka kisɛ donnen kun n'a ɲɛfɛ ka na bɔ a tɔn fɛ ɔ n bi dan ye fɔlɔ parce que a duman tɔ de bɛ kɔfɛ donc a nana so o la a nana o a nana a tɔ bɛ ɲɛfɛ o i b'a ye o kɛlen fa in donna n'a ye cɛso kɔnɔ a lamini a y'a fɛn caman jigi dɛ a ya dalu o dalu b'a bolo a y'a bɛɛ di wɔkɔrɔma ma a ko n'i ka nin ko in tɛ n kun bɛ taa kaburu kɔnɔ n kun tɛ nin d'i ma ee mun na awɔ pisiki wolo yɛrɛ y'o ye ala ye kɔnɔbara ye janfanci ye kulusijala bɛ maa janfa o den dɔw bɛ kɛ a bɛ kɛ komi k'o kunu nka dɔw bɛ i b'a fɔ u bɛ ka sɛ n'a bo tobi ka segin yɔrɔ n'i ma bo bɔ sɛ la n'i y'a n'a bo bɛ tobi a bɛ kɛ fɛn ɲugun dɔ ye dɛ ɔ donc a y'a den labɛn o rɔ k'a labɛn k'a labɛn tubabu bɛ na tuma min na a o y'a sɔrɔ a tilala ɔ tubabu nana u ya dunu gosi ko tubabu nana ko maa talenw ka taa ɔ cɛkɔrɔba in taara a ko dugutigi k'a fɔ tubabukɛ ye ko wa a ye denkɛ bolila surɔ dɛ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ de y'a bila ka taa k'a bolila surɔ o dun tun tɛ fɔ o dun tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan a dugutigi ko tubabukɛ ma ko tiɲɛna k'a bolila parce que ko kamalen ka jate a ka ko n'an ta tɛ kelen a kɔni bolila ko an y'a fan bɛɛ lajɛ an m'a ye mɛ a kɔrɔkɛ bɛ yan ɔ tubabukɛ ko k'u ka kɔrɔkɛ joli lajɛ tubabukɛ ka dɔkitɛr y'a kɔrɔkɛ joli lajɛ to dɔkitɛrw de don u ko ko nin joli ka ɲi sa ko nk'a tɛ dɔgɔkɛ in ta bɔ ko k'u bɛ nin ta ten u y'a ta ten kuwa a taali fɔlen du kɔnɔ a ba nana i jɔ da la a ba y'a ka tafe de foni ka eh, kalasira kelen min b'a sanfɛ k'o fara ka bɔ a kunna a ko wɔkɔrɔma a ko nin minɛ a ko n'i taara ni kisɛ sera ka e faga k'e tora kɛlɛda la o b'a sɔrɔ kabini ne sigira e fa kun ne m'a bonya wa o b'a sɔrɔ ne y'an sen kongo ka da cɛ wɛrɛ de kɔfɛ n'o ma kɛ wɔkɔrɔma i bɛ taa i bɛ na hali ni kisɛ kɛra sanji ye e bɛ na hali n'i y'a sɔrɔ diɲɛ da don k'i bɛ na a y'a k'a fɔ pendeli ni fɛn tɛ dɛ a y'i jɔ an ka bulonda de la an yɛrɛ ka bulonda la a y'a tafe de fara k'a di a denkɛ ma hali bi an ka bulonda la ne fa banna a ma da nɛɛma a banna quatre-vingt-dix-huit hali n'i kun bɛ bɔ a bɛ a ci duuru kɛ i ɲɛfɛ lamini n'i y'i sen da rɔ ka bɔ hali n'i su don i su bɛ na i su tɛ don kunfɛ a tɛ to yen abada ne yɛrɛ ni n ka denmisɛnw min kɛ bɔ ma kɛ aa ɛɛ kulubali jan an ka misiki k'a la i ka a dɔ sɛbɛn papiye kan han ne yɛrɛ fana ka n dege a la nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fo ni fo ayiwa basi tɛ an n'an balimaw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ kulubali an bɛ bamananya kɛnɛ de kan mhm. k'a yira an balimaw la k'a fɔ cɛ tɛ kɛ ten ten ten fo cɛ fo labɛnw de ka sabati la yɛrɛ tilenna

kulubali cɛkɔrɔba y'a den labɛn mais i ye yɔrɔnin dɔ fɔ n ma min faamu cɛkɔrɔba n'a ka dɔnniya i b'a dɔn an ka farafin cɛkɔrɔba caman n'u ka dɔnniya taara bi sa nka mun de y'o kɛ ɔ a bɛ sɔrɔ min fɛ dɔw ta ye denkɛ yɛrɛ min b'a la ni a ka kan ka d'o ma mm. dɔw ta ye a la yɛrɛwolo bɛ janfa kɛ o ko man d'a ye dɔw ta y'o ye ɔ nka denkɛ dɔw fana ka timiningoya b'a la n'i ma gɛrɛ cɛkɔrɔba la e tɛ se k'a kɔnɔta sɔrɔ n'o tɛ n'i y'a ko duman kɛ cɛkɔrɔba ye don o don a kɔnɔ bɛ dayɛlɛ e ma ye a ko ko ale bɛ taa ko dɔw kɛ ka to yan yɛlɛ o yɛlɛ n b'a fɛ a donna n'a ye cɛso kɔnɔ a y'a ko a bɛɛ la a y'a bɛɛ d'a ma a y'a lamini n ko cɛ labɛnnen bɔra han a ba kɛlen ka fɛn d'a ma a taara a y'a tubabuw kɔnɔ n ko waati tubabuw kuma alima tun b'a fɔ ko farafin tɛ sa ko n'u fa ko ni dugu jɛra k'u bɛ wuli wɔkɔrɔma ni bataillon bataillon kun bɛ bila ka taa ɲɔgɔn fɛ o mɔɔw bɛ ban kɛlɛ min na a y'a min k'o la o mɛnna dɛ alimaw de y'a jateminɛ ni nin cɛ in yɛrɛ ma gosi ka bɔ jama na a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo la nba vraiment an ka cɛkɔrɔba bɛ ka kuma min fɔ nin ye hmm. kɔni a ka d'anw ye kosɛbɛ hmm. parce que n'i y'a lajɛ an ka génération nin kɛcogo la sisan hmm. ni fɔlɔfɔlɔ génération kɛcogo tɛ kelen ye parce que n'an tora ka fɔlɔfɔlɔ kumaw lamɛn a bɛ se k'an ɲɛ yɛlɛ ko caman na nka aw bɛ sabali a ka se ka histoire in laban vraiment ne yɛrɛ filɛ baarayɔrɔ la sisan n dɛsɛlen bɛ ka foyi kɛ fɔlɔ fo n ka tila nin na ala k'aw sara a ka baara la amina a ka baara la
ala k'an n'aw fobagaw kan bɛn i ni ce weleli la bamanan ayiwa an y'o fɔ cɛbakɔrɔ tɛ kɛ cɛbakɔrɔ ye f'i ka labɛn ka sabati nka cɛbakɔrɔ ka labɛn sabatili bɛ daminɛ cogo di
cɛbakɔrɔ ka labɛnni yɛrɛ sabatili bɛ daminɛ lamini kabi den yɛrɛ an fɛ bamanan kabi den bilenmanin bɛ finikolon la a bɛ labɛn ɔ n ko jiriw b'a danna n'a labɛnna finikolon la a ma ko a tuma na a kelen bɛ to ba bolo o waati maa min timina ka d'a ka ko rɔ o ye mamuso ye mamuso timinandiw bɛ fura ɲini ka den ko kabi a ma se jardin ye fo a bɛna tɛmɛ jardin na ka école daminɛ o b'a sɔrɔ mamuso bɛ k'a ko mɔgɔ kelen kelen minnu b'a la ni a kɛra maa timinandi a b'olu ka ciw kɛ dɔw b'u den ka furamugu muguw d'a ma ko bon ko taa nin di mamuso ma k'a k'i ko n'a ye anw fɛ bamanan kabi bilakoronin i bɛ ko cogo de la mamuso b'i ko dɔɔni dɔɔni hali maa ba bɛ taa balimakɛ dɔw fɛ ko dɔɔni b'aw la ne de kɛra muso ye niyɔrɔ wɛrɛ tɛ n na a ye niyɔrɔ di yan n bɛ taa kɛ n den na u b' u b'a niyɔrɔ d'a ma balimamuso ka ko ka gɛlɛn m'a f'i ye n ko i tɛnɛmuso don wa n'o kumana dɔrɔn maa balimamuso kɔnɔnjɛ don dɛ balima ninnu bɛ u ka yɛlɛw ta ka d'a ma a bɛna kɛ bɛnnen de la o de kosɔn ko n'i ka kɛlɛ sera i bɛnnaso ma i ka i ka minɛn bɛ sigi o tuma na i bɛ labɛn ten Lamini dɔɔni dɔɔni dɔɔni labɛnni tɔ bɛ dafa ni bilakoroya nana ko a tuma min n'a nana se bolokoli n'a sigira nɛgɛkɔrɔ o don su fɛ bolokoli siɲɛna su foroba koli bɛ kɛ bɛɛ la Lamini fura caman b'o ji la dɛ bilakoro bɛɛ bɛ ko ɲɔgɔn fɛ o waati kɔnɔjuguya barika man bon tan o waati masaw bɛɛ den ye bɛɛ ta ye o waati fana den bɛɛ fa bɛɛ ka kan i la ni wolomaniba in kun tɛ kɔnɔjuguya kun tɛ a waati masa bɛ hinɛ maakɔrɔbaw bɛ hinɛ denmisɛnninw na denmisɛnninw fana wasa donnen kun don maakɔrɔbaw la ɔ i y'a dɔn sisan denmisɛnw caman kɛra automatique de olu tɛ gɛrɛ maa na ko butɔn de b'u la n'i kumana olu ye ko bɛɛ ɲɛdɔn aa tiɲɛ dɔw bɛ ko bɛɛ ɲɛdɔn olu ye ko bɛɛ ɲɛdɔn kuma b'i bolo
B'i fo ka mɛtiri Kulubali fo a ka yamaruya di yan fila fila fo so u b'i fo n'Ala sɔnna plaisir ba don n ka i ni mɛtiri sɔrɔ kuma la bɛ dɔɔnin fitinin min dɔn an kana bɛɛ to an kɔnɔ an k'a fɔ an mako b'o la an bɛ karamɔgɔ ka fɛn sɔn ji la n bɛna fɛn dɔ f'i ye Lamini, unhun, peut-être i ye dɔ mɛn, un, mais i ma caman mɛn a la, unhun, Mali Banzumanaba, unhun, i b'a dɔn a bɛna a kɔnɔ, un, ani ɲɛman na, un un, Alahu akibaru, a wolola le 8 Segu minɛna avril le 7 ale bangera lundi le 8 avril 1890 Mali Banzumanaba a nalen tuma a wolofa o de ye Jeli Bala Sisɔkɔ ye a ba tɔgɔ ko Namusu Jabate u b'a wele ko Diya Mali Banzumanaba ye san wolonwula kɛ a ma tagama san wolonwula san wolonwula a ma tagama a dɔgɔnin dɔ bɛ yen ko mamadu o de y'a tɛgɛ minɛ ka tagama n'a ye ɲɔɔni y'u mɔgɔ naani minɛ beko ba mamadu a n'ale saba in bɛɛ sara ale de tora a bangebagaw ko komi terema an bɛ t'i fili ɲama na u ko kɛ a mamuso ko k'aw delila ka mɔgɔ ye a bɛ fili ɲama na wa n'a tun bɛ dumuni kɛ a ni mamuso in de bɛ dumuni kɛ mamuso ka fini a bɛ min siri a la o fini kɔrɔ a b'o kunkolo tigɛ k'o don Mali Banzumanaba la a y'i t'o de la fo ka na kɔrɔbaya dɔɔnin don dɔ la a wulila ka bɔ a ka dugunin na Koni a bangera yen de ka taa Tamani ka baton ta ka taa Kulukoro a ye san tan ni fila kɛ Kulukoro. a taalen kulukoro a jiginna mɔgɔ min fɛ o tɔgɔ de ko tarawele fa ni fa ninnu taara a nɔfɛ yan'a ka taa fɔlɔ dɔgɔnin ninnu sera muso furu ye u ko kɔmi ɲɛ t'e bolo ne ɲɛ tɛna d'i ma parce que u b'a fɔ ɲɛ t'i bolo a ko ne ɲɛ ye ala de y'a di yan ni ala ma ɲɛ ma ne tɛ se a y'a di n dɔgɔninw ma Mais Mali Banzumanaba u taara a nɔfɛ, unhun, a parents ka na n'a ye, a nana sɔrɔ dɔgɔnin ninnu ma muso yɛrɛ kanu yɛrɛ commencer ka furu, unhun, ale de y'u bɛɛ furu k'u d'a ma, unhun, a ye san bi fila kɛ ale de b'a fa a n'a dɔgɔninw ka l'impôt ta ka tila ka muso furu k'a d'u bɛɛ ma, unhun, min yɛrɛ ye kabako ye Lamini n bɛ n'o f'i ye, unhun U bɛ dala siyaka ba u b'a wele siyaka u b'a wele ko bugu ka siyaka a y'a fasa la so dɔ de tun bɛ bugu bolo siyaka bolo u bɛ bugu in d'a kan parce que a fa tɔgɔ de bugu tarawele so in jube de don bilenma jube ye so bilenma de ye fɛn jɛma tun b'a ten na ni so in tun b'i da a bɛ koso de da a b'i d'a kan a A ye jube in san mɔgɔ min bolo de a tɔgɔ ko bacinin a kɛra de n'a kelen lamini a ko ko mɔgɔ si tɛ se ka nin so in sɔrɔ a bolo hali n'a fa ko k'a ka d'a ma k'a t'a di banzumana bɛ kɛnɛ kan wulada dɔ tun don seize heures u nana u y'a f'a ye a ko banzumana anw kɔni so dɔ bɛ buguden siyaka bolo hali fa ko n'a fa ko k'a d'a ma n'a ba ko k'a t'a di A ko a ye taa n ka nkɔni ka dɔ bila n ɲɛ n bɛ n bolo da a kan na n bɛ taa a b'a di a taara tuma min a ye siyaka buguden siyaka sɔrɔ a kumana ka kuma o ko ko bi kumana kosɛbɛ dɛ aa ko bi n nan'i kama a ko n'i nana kama o tɛ baasi ye i ko cogo di fɛn fɛn bɛ n bolo yan i k'a fɔ n b'a bɛɛ d'i ma ni n fa kɛ Ee n ma na ko wɛrɛ la n nana de k'i ka so da ɛ jube bilenman in di yan a k'a di a k'a ka i ka taa n'a ye a y'a dɔgɔnin wele o tun tɔgɔ Suleman Tarawele o de ye so in n'a bɔlɔ bɛɛ ta ka taa turu o y'a sɔrɔ a bɛ Fako fɛ yen a y'i to dutigi ma a ko sisan yafa n ma ne tɛna mɔgɔ n'aw b'a fɛ ka n ka ngɔni ka taa ni bugu ɛ Siyakabugu Siyaka fɛ yen désormais ne jatigi kɛr'o ye Lamini a nan'u fɛ o ta bannen ye dɛ u ye fa in kɔnɔlafuru ko a kama u ko ee Ko mɔgɔ tɛ se ka Mali Banzumana ba ta dɛ n'i ye nin to yen a b'i ka misi yɛrɛ ka fɛn bɛɛ kɛ den ma ko den ma a bugu y'a fɔ a den ma a ko e taara min ta ka na n'a ye dugu bɛɛ kɛ ka mɔgɔ ye wa a ko baba n'i b'a kɛ i ka wɛrɛ de ma n'i ka wɛrɛ nɔnɔ haramu fo n ka sa Mali Banzumana ba kama baba n'i b'a k'i ka ɲɔ de kan n bɛ sɛnɛ kɛ mɛ fo ka ne sa ne tɛ ka ɲɔ bila An bɛ bɔ da min yɛrɛ fɛ i b'o bila kɔrɔn na hali sini da in bɛ yen ne ni n ka cɛ bɛ to ka bɔ Mali Banzumana ba ye, unhun, n b'a fɛ ka karamɔgɔ ka kuma sɔn fɛn na dɔrɔn Ala bɛ mɔgɔ di fɛn dɔ la Lamini a bɛ tila k'a d'i ma, o ye tiɲɛ ye dɛ, Mali Banzumana ba tɔgɔ ye ko a bɛ fɔ ale yɛrɛ de ma ko Mali bankebagaba, unhun, Mali bɛ d'a kelen de tɔgɔ kan, awɔ, pourtant a ma ye a ma ɲɛ sɔrɔ, unhun, san bi wolonwula ale de tun bɛ U ka lɛnpo sara walahi a y'o kɛ yan ee Lamini ni n ko n bɛ don Mali ba sisan n b'a fɛ ka min f'i ye a maa dɔ bɛ yen i bɛ wolo i bɛ tila ka fɛn dɔ kɛ i bɛ yeli kɛ mais ale ma ye yɛrɛ a ye den mugan sɔrɔ a bɛ ban tuma min den tan ni duuru de bɛ yen a ye muso tan ni saba furu Muso Lamini n bɛ minnu f'i ye walahi walahi ninnu bɛɛ wulibali muso jeli muso tan ni saba donna Mali Banzumana ba bolo ma ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ kelen de balolen min bi o ye Mariam Sanogo ye a b'a ka so so min bɛ Modibo de ye Filɛ ani Amadu Anpate Ba bila ka taa nɔfɛ Segu ka na n'a ye so in jɔ k'a d'a ma a tun tɛ kuran sara a tun tɛ ji sara ka kɛ Nasɔngɔ ni malo wari bɛ ta ka di Banzumana ma Modibo y'o k'a ye fo ka Modibo minɛ mais minnu f'i ye wulibali don a den bɛ Jago ye Mamadu bɛ yen Tɛnɛ bɛ yen Mali Banzumana ba ye min sɔrɔ den min mugan a bɛ ban tuma min tan ni duuru de bɛ balo la a ye muso tan ni saba furu a bɛɛ y'a mɔdenw ye a ka kalanden fɔlɔ dɔ bɛ sisan Bamakɔ a tɔgɔ ko Kabinɛ Sisɔkɔ a filɛ nin ye Badalabugu ekɔliso kɛrɛfɛ Unhun, o bɛ san kɛmɛ ni san wolonwula de la, o de tun y'a ka kalanden ye, unhun, kalanden, Alahu akibaru, a balolen don, unhun, kɔrɔfɔli ni fɛn bɛɛ ye, unhun, donc Lamini n b'i bila la komi jamukan kɛnɛ kana fɛn monopoliser a diyara n ye, awɔ, a diyara n ye, ni Ala ye araba jira an na, cɛkɔrɔba komi o b'i kɛrɛfɛ yan, a ka dugawu k'an ye, an bɛ min dɔn jamana in na yanni ko ka sa an b'o fɔ.

I na ko tan ka d'an na i ni baraji i na ko tan diyara n ye an bɛ dɔ de sɔrɔ i bolo an tɛ i tɛ ban ka fɛn d'an ma ala k'o si ni kɛnɛya ɲuman kalifa ne la ala ka si ni kɛnɛya di n'an ma ayiwa Banzumana ba t'an bolo kɔrɔ nka an bɛ Tita Kone ka Julakɛ k'i jansa i ni ce wuli la

Ka Raybani jansa ka marakaw jansa ka marakaw jansa ɔɔ maraka kamalen kɔrɔ k'u ka kuma sa yɛrɛ tilenna allo somɔgɔw bɛ di ouais Lamini Rayban don Raybani i jansa de nin dɛ a diyara ne ɔɔ misiw ɲɛna ka banna le mardi 29 décembre 1987 1987 awɔ anhan desanburu kalo tile mugan k'a to san joli la k'a si to san bi kɔnɔntɔn ani san wolonwula la tabarikala Ala k'o kalifa an bɛɛ lajɛlen na Lamini a tun bɛ kɛnɛya kɔnɔ kuma gɛn anhan n bɛ la zira zira bɔrɔntɔ ka na d'a ba ma a tun bɛ ba fana gɛn unhun mɔgɔ si ma a dege ngɔni na un-un a bɛ tama fɔ a bɛ file fiyɛ balanin fɔ mɔgɔ si ma e ala ka baara de donc kulubali yɛrɛ bɛ caman kalama i y'a fɔ kɔmi banni parce que dɔw ye n weele a banna le 29 décembre 1987 a kɛra un mardi n'a fɔra
Lamini aw bɛ kɛlɛ min na ani kulubali ko mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ Banzumana tɔgɔ da

Ne kun ye fɛn min f'i ye i b'a corriger n'i nana don o don i k'a fɔ aa doyen walahi Wilibali don, unhun, kuma ni Seyidu Bajan ye hymne national à ton appel la u y'a dilan u kɔnɔ ganna k'u bɛ musique jumɛn k'a kɔrɔ, unhun, u ye Mali Banzumana ba de ka musique ta k'a don a kɔrɔ, unhun

I ka cɛkɔrɔba fana tun bɛ Luxembourg de la n taara fo Jelimadi la bi n taara fo n taara fo a dɔn a bɛ coma de la tension de y'a bin awɔ an ye welewele bila a la yɛrɛ
a taara ka paie de la ko fo waa duuru ni kɛmɛ fila e san bi naani fɔ ka ensemble instrumental la a bɛ sara waa duuru ni kɛmɛ e ɲɛ na cɛ o jamana O jamana bɛ taa yɔrɔ jumɛn? Un un, a ka gɛlɛn, politique kuma tɛ o, an tɛ politique mɛn, tiɲɛ don, i ye tiɲɛ de fɔ, unhun, dɔ tun bɛ k'an sigi fo ka dugawu k'i ye, hali ni dugawu ma kɛ Ala bɛ Ala y'i ka dugawu minɛ Lamini, unhun, walahi, nin ye tiɲɛ ye, nka ni fɛn min tɛ fɔ ne kɔ, unhun, n bɛ weleli k'a la de, unhun, lundi n b'a la, mardi b'a la, mercredi hali ni n bɛ sunɔgɔ n b'a fɔ ko Lamini dɔɔni min bɛ yen n'a b'an bolo fo k'an sanba ko. n'ala sɔnna. ka diɲɛ faama ka dɔrɔmɛ tɛ ne kɔnɔ. minisiri ka dɔrɔmɛ mɛri ka dɔrɔmɛ tɛ ne kɔnɔ. n'ala ka n da n ma taa mako ɲini minisiri fɛ président fɛ walahi u ka dɔrɔmɛ tɛ ne kɔnɔ. ne san nin na parce que n kunnen bɛ ni n yɛrɛ. a kɛ to ala ka hali bi cɛkɔrɔba n'ale bɛ kuma ne fari bɛ bɔ parce que kuma ka d'a da. A bɛ se kuma la kuma basigilen yarabi Ala k'a mɛn k'a mɔ Ala k'i kɛnɛ mɛn encore i ye dusu ni hakili bila kosɛbɛ a diyara n ye an ka foli b'i ye Rayban merci bien ayiwa bamanan nin bɛɛ tɛ i dɛmɛli ye nin ye dɛmɛ ye n b'a ka kuma yɛrɛ n bɛ bolo mɔ ka d da a sanfɛ ɛ ala wula y'a fɔ cogo min Lamini maaninfin k'o jateminɛ sa e ɲɛ bɛ n'manaji tɔ bɛ ka sigi maakɔrɔba ninnu kɔrɔ faw ani baw an ka hinɛ olu la n'o kɛra dɔrɔn muso k'a cɛ bonya hadamadenya ala b'a jiidi dɛ nka i ka sababu mɔgɔ maa n'i ɲinɛna sababu kɔ juguman don ah. m'a f'i ye n ko cɛkɔrɔba ye wɔkɔrɔma labɛn cogo min wa hmm. sababu filɛ nin an tun an tun bɛ den eh, i ko den tɛ labɛn manamana la eh, fa bɛ den labɛnni daminɛ ba bɛ timinandiya kɛ a tobili la ani fana ni ka sɔrɔ ale bɔkolo la ni ka sɔrɔ dɔnnikɛlaw b'a la olu fana bɛ na a bɛ taa dɔ min olu fɛ a bɛ n'a den ko a b'a nka mamuso de sinsinnen don den labɛnni na ka tɛmɛ fa ni ba yɛrɛ a bɛɛ kan ɔ ni mɔkɛ bɛ yen a bɛ to ka furamugu di a muso ma n'o ye mamuso ye k'a k'a mɔdenw ko k'a ka ko nka Kulubali o ye man di bi dɛ ee o tununna ɛ mun y'a tunu hadamadenya sara ko juguya dama don ɛ cɛkɔrɔba bɛ du kɔnɔ a yɛrɛ e- e- kuma fɛn fɔ tɛ i b'a sɔrɔ maa ka sira t'a la i b'a sɔrɔ kɔngɔ b'a minɛ fo a sigilen kɔnɔ a sigilen bɛ kala kala buranmuso b'a ka ɲagati ɲagati la o kɔni ta ye kunko b'an bolo bi dɛ nin b'an bolo bi cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔngɔ b'a la ale t'o jateminɛ i cɛ fa a b'a ka yɔrɔnin na dumuni tɛ d'a ma ka ɲɛ hali ni furamugu b'o bolo Lamini sa bɛna k'a to to nkomi ye sa hmm. kɔnɔ jɛ o jɛ hadamaden dusukun bɛ dayɛlɛ ni bonya de ye donc i bɛ fɛ ka min fɔ nin ye o dɔnni bɛ sɔrɔ kɔnɔrɔndiya de fɛ jɛya de fɛ ni sina mɔɔ i woloden don o i muso don o i fɛn fɛn don i mɔden don o kɔnɔrɔjɛya n'a tigi madon i la i bɛ dɔ sɔrɔ a fɛ i bɛ dɔ sɔrɔ a fɛ nka n'a ma madon i la

Walayi bilahi a bɛɛ ye tiɲɛ de ye, unhun, don min na ne yɛrɛ taara palais de la culture kɔnɔ, un, n donna salle ba kɔnɔ dɛ, n y'a ye k'a fɔ ko salle tɔgɔ dalen don Bazumana ba la, un, mais n tun ma deli k'a mɛn abada, un, k'a fɔ ko salle ba tɔgɔ la, unhun, sinon Lamini, un, vraiment an ka cɛkɔrɔba ninnu, un, yarabi Ala ka si d'u ma, amina yarabi, Ala ka si d'u ma, amina yarabi, sinon Lamini a ye don spécialité dɔ ɲini, un don min cɛkɔrɔba in yɛrɛ fana bɛna don min ta an fana bila sira ka fara an ka cɛkɔrɔba in fana kan an wulila kɔni inchallah Ala sɔnna.
a welelen don a bɛ labɛnw de sabatili la fɔlɔ n'o tɛ a welelen don ah vraiment o bɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ a welelen don n'Ala sɔnna ok bon a ni ce a ni baraji i ni ce ni ce.
weleli la bamanan an bɛ taa lafiya kɛnɛ kan Awɔ. ɔ sɔɔni an n'an balimaw bɛ ɲɔgɔn Ah, an bɛ lasɔrɔ tila ka na. a kan sɔɔni Ahan.

Ala k'an faga suya tɛ n kɔnɔ bamanan suya t'i kɔnɔ aa ayi suya bamanan i kɔnɔ jɛya sa kana kɛ maninkaw ta ye e yɛrɛ kɔni b'a dɔn bamanan kɔni bamanan suya b'i kɔnɔ sa aa ayi ayi suya tɛ yen
ayiwa basi tɛ k'an bɛ Alima fo mairie de district la a n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen hɛrɛ tilenna allô oui ça va bien merci basi foyi t'u la Goyita de don n ye kulubali n y'a ka foli mɛ n fana b'a segin ka fo tuguni quoi Awɔ. Tabarikala, o diyara n ye.
bon Bugula bɔ- Bugula bɔra ka kuma min kɛ sisan Unhun. Bazumanaba y'an ka jeli de ye, a faso de y'an ka dugu ye a laban a bɔla Kulukɔrɔ a taara sigi an ka dugu la hali bi a ka du bɛ yen nɔ Unhun. an ka jeli ne bɛ min fɔ ka da Bugula n'a sera an ka dugu la duguni ni fɛn min ka di a k'a bolo sisan an b'a d'a ma N'Ala sɔnna. Tɛmɛ o kan. i y'a faamuya Unhun. o de don merci A diyara n ye.
i goyita an ka foli b'i ye bamanan ayiwa i ko ko cɛ tɛ labɛn gansan an y'o yɔrɔnin fɔ ayiwa ba ka dɛmɛ b'a la ba ka dɛmɛ b'a la mɔkɛ ni mɔmusow ka dɛmɛ b'a la sisan o tɛ sɔrɔ hali ni mɔkɛ min bɛ dɔ dɔn a kelenna fililen don bulonda la yen mɔgɔ tɛ sigi a kɛrɛfɛ ka baro kɛ mɔgɔw yɛrɛ ma taa sigi fa yɛrɛ kɛrɛfɛ ka baro kɛ o kuma bɛ mɔkɛ ma mɔkɛw ka barokɛlaw kɛra denmisɛnnin buruburuninw de ye san saba san naani san duuru Ɔ ni min ye san wɔɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn o tɛ ye so kɔnɔ yala o tɛ ko n'a waatiw ye wa ko n'a wagati don i b'a ye kɔrɔ yɛrɛ kɛra baara de ye sa n'i bɛ kɔrɔ sa maakɔrɔba yɛrɛ kɛra dan a kɛra danger là wa de ye ni doniba a kɛra doni ye a kɛra doni ye maakɔrɔbaya man di tun maa tɛ gɛrɛ la hali ni i jogo ɲana jogo sugu bɛɛ lajɛlen u tɛ gɛrɛ la e kɔni bɛ kɛ komi fɛn ɲamanma du kɔnɔ a muso n'a cɛ fo dɔɔni ka dɔɔni ka k'i kun ni maa min ye nafolotigi ye ɔ u bɛ taa ka pɛrɛ daminɛ i nɔfɛ i mm. kɛra cɛ o i kɛra muso ye mm. parce que du ni fɛn caman b'i bolo i yɛrɛ ka kanuya tɛ ah, i ka kanuya tɛ nafolo min b'i bolo u bɛ ka ɲɔgɔn sama in de kun y'o ye mm. ni faantannama don n bɔkolo ka ɲi danbe u t'o dɔn

N'Ala sɔnna ni garijɛgɛ don a diyara n ye i ni ce weleli la ayiwa kulibali an y'o faamu ɔ tɔgɔtigiya ne ko koli koli de b'a di mɔgɔ ma garisɛgɛba nin koli de b'a di mɔgɔ ma wa ka kɛ den barikama ye a bɛɛ ye koli de ye wa ou bien i bɛ se k'a walawala n ye wa voilà bamanan lamini b'a walawala cɛ ka kɛ kɛlɛmasa
ye fa de b'a d'i ma wa ba de b'a d'i ma ou bien koli in de b'a d'i ma voilà bamanan i ka kɛ mɔgɔ tɔgɔtigiba ye bamanan i ka kɛ nafolotigiba ye bamanan i ka kɛ kodɔnna ye koli in de b'a labɛnw de b'a d'i ma wa ou bien ba de b'a d'i ma wala fa de b'a d'i ma voilà e lamini i ka nin n ko de y'a to i ka nin ɲininkali diyara n ye kojugu i b'a dɔn nin bɛ sɔrɔ min fɛ alahu yɛrɛ ka danni na ala bɛ maa dan ni fɛn dɔ ye a bɛ se k'i da k'i bɛ kɛ faama ye a bɛ se k'i da k'i bɛ kɛ nafolotigi ye ɔ nka i ɲɛni faamuya k'a bɔ kɛnɛ ma sa sarakatiw ni sarakaw ni koli yiriw de b'a bɔ kɛnɛ ma ani kuranɛ nasi sɛbɛnnen dɔnnibaa minnu b'a dɔn k'a dilan ka ɲɛ wala o de b'a bɔ kɛnɛma n'o de kabi den wolodon a bɛ ko a ka jiri la de fa ka kan ka saraka dɔ bɔ den ye a bɛ bɔ a ye maakɔrɔbaw tile bɛ n kan na anw bɛ bange waati min na i muso kɔnɔma i bɛ saraka bɔ a den ye yann'a ka jigin
den bɛ se ka ɲɛ bɛ labɛn kabi ba m'a wolo nin ye tɔgɔtigi natɔ ye dɔw yɛrɛ bɛ misi kan tigɛ k'a saraka yanni muso den ka wolo o b'a sɔrɔ a ko fɔra kab'a bilenmanin finikolon la a bɛ ko hmm. mamuso b'a ko tɛnɛmuso b'a ko n'i y'a mɛn karisa kɛra kangara ye gansan tɛ adamadenw dɔw tɛmɛna mali la a fa y'a labɛn misi misi bi saba misi bi naani donna dɔw la yan depuis u ma na fɔlɔ donc u ba ma u ba ma garisɛgɛ sɔrɔ fɔlɔ k'a baara k'a bila i bɛ cɛ farinba fɛn o fɛn ma kɔn ma ka makasa ko f'i ye wa a fa y'a min kɛ k'a labɛn a fɔra e ɲɛna a ka ca oui n bɛ min nɔfɛ sisan i b'a ye n ye fɛn dɔ lakɔlɔsi adamadenw na i n'a fɔ sisan n'u bɛna muso furu sisan u bɛ muso jateminɛ ka taa ka taa labɛnw sabati ka jateminɛw kɛ suya kɔnɔ mhm. k'a lankɛnɛmaya mhm. k'a fɔ a karisa den ta wala a denmusonin ta denmusonin min bɛ san tan ni fila la nin a ta fɛn bɛna bɔ a la don dɔ la min barika bɛ bonya jama bɛna min kuma fɔ jamana bɛna kuma fɔ a kuma a tɔgɔ bɛ min bɛna bɔ a la o bɛ babaw tigɛ ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka kuluw tigɛ a bɛɛ o don i bɛ taa sɔrɔ o ye npogotiginin fitinin ye a bɛ san tan hali maa ka jate t'a la nka dɔnni kodɔnna b'a dɔn donc o den saraka bɛ bɔ k'a sɔrɔ ba yɛrɛ ma furu fɔlɔ k'a sɔrɔ a ma furu den dɔw saraka yɛrɛ bɛ fɔ bɔ a ma wolo dɔw ba ɲinitɔ a bɛ fɔ taa karisa den ɲini i bɛ taa sɔrɔ muso min y'a wolo muso sabalilen don a bɛ cɛ bonya a bɛ furu bonya dennin yɛrɛ fana tamasiyɛn dɔ b'a la o b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba y'o ye ee a b'a fɔ k'a cɛ ni nin ma don nin ka so a tɛ ɲa ni ah, ah, min don du o du kɔnɔ awɔ a du tɛ to sɛgɛn na ok donc o kɔrɔ de sa cɛkɔrɔba b'a ye k'a sɔrɔ a ma ŋaniya n'a den si ye fɔlɔ si ye fɔlɔ a bɛ nin npogotiginin in tatɔ lajɛ a b'a jateminɛ a bɛ fɛn bɛɛ don a la wala a bɛ i mana bɔ a nɔfɛ walasa a ka don ale ka du kɔnɔ a ka don a kɛra den o den ta ale denw na karisa tɛ ni karisa ka don ale ka du kɔnɔ puisque hɛrɛ min b'a wolo la hɛrɛ min b'a kunkolo la a hɛrɛ ka na ale ka du kɔnɔ hadamadenya kun basigilen don a bɛ daminɛ kabi ko daminɛ kabi i fitinin i ka ko bɛ dilan kulubali anw bɛ nunkala ni farikolo anw kɔlɔkɔlɔ filila de nunkala ko ye ɲɔgɔn bala ne m'a ko ne karisa den minisiri don a ba bɛ yan ni dubai voyage kɛ i b'a kɛ to fɔlɔ yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo ayi basi foyi tɛ yan kulubali n b'a fɛ ka n foli fɔ a ɲɛna quoi a diyara n ye kulubali n dɔgɔnin don madu kulubali falajɛ awɔ falajɛ
n y'a dɔn kulubali i kulubali n dɔgɔkɛ don a bɛ falajɛ o diyara n ye ablaye ndan b'an fɛ yan ablaye ndan naamu farankanani dɔ b'i bolo ka da fɛn dɔ kan ɛɛ kɔrɔ lamin an b'a fɔ aw ni ce aw ka baarali la aw ni ce aw ka kunnafoli la n nana yan dɔrɔn ka kuma parce que mɔgɔw bɛ kuma banzumana sisoko de kan parce que mɔgɔw ma fa fɛn faamu fɛn bɛɛ n'a waati ɛɛ cɛ bɛɛ n'i dakan banzumana sisoko Ɛɛ banzumanaba mali banzumana don ko mali banzumana don dɛ n'a ma fɔ o de kuma nana ye parce que yɛrɛ y'a fɔ a tigi ye parce que olu tun mun dɔn banzumana na banzumana tɛ den gansan ye a m'a fɔ den gansan tɛ yan den gansan tɛ den gansan tɛ dɛ den gansan tɛ mun na n b'o f'i ye a bangena k'a sɔrɔ ale ye fiɲɛtɔ ye a bangena k'a sɔrɔ ale ye nambara ye
A bangera fiɲɛ kɔnɔ nambaraya la o bɛɛ m'a bali ka kɛ maaba ye o ye kelen ye i y'a faamu maa min bangera i tɛ yeli kɛ maa min bangera i tɛ taama mais i kɛra maaba ye i kɛra tɔgɔtigi ye i kɛra sijantigi ye bamanan a bange a mi san kata di bla fɔ a bange a mi san kata di bla ko a ta ɲɛna don min na o fɔ a a bange don min a y'o a bange a mi san kata di a bange dugu min tɔgɔ kɔni kɔni bɛ segu mara la ko yɛrɛ bara wuli sirati de la ale bange don min na o dɔn de ye tubabu ye segu minɛ C'est le jour où euh. Archinard est entré à Ségou. Euh, euh. Ale bangena o don. O ye kelen ye. Filanan, ɛɛ Banzumanaba, a ka denmisɛnya la, k'a to a ka fiɲɛtɔya la, k'a to a ka nambaraya la, a terikɛ si ma deli k'a bin. K'a sigilen to duguma. K'a sigilen to duguma. A ɲɛ tɛ ko la. A ɲɛ tɛ ko la, maa si ma deli k'a bin.
Alahu akibaru. K'a to a ka fiɲɛtɔya la, ale de bɛ taa ka yiri tigɛ, k'a ka goni dilan, maa ma deli ka goni dilan a ye. k'a to a ka fiyentɔ n'a ka nambaraya la maa m'a dege ngoni fɔ la a y'a yɛrɛ dege ngoni fɔ la i y'a faamu wa k'a to a ka fiyentɔya la a ye muso furu ka den sɔrɔ ka den mɔden sɔrɔ k'a to a ka fiyentɔya la ale ko ale ale tɛ eh, baana a tɛ baana ko fɔ a tɛ faama ko fɔ ale bɛ baarakɛlaw de ko fɔ nafolotigi nafolotigi tɔgɔtigi t'a ɲɛsira la a t'a ɲɛsira la a tɛ dɔnkili da o ye a t'u majamu cɛfarin janjo faso dilala fo a sara a b'o dɔnkili de kɛ i y'a faamu o ye filanan ye sabanan a ma mɔgɔ a fa fɛ a fa tɔgɔ ye jeli baba sisɔkɔ ye jeli baba nin ko tɛ dɛ an ka jeli baba sisɔkɔ tɛ dɛ a tɔgɔma don a fa y'a di a terikɛ de ma banzumana ale y'a ka denmisɛnya kɛ kulikɔrɔ de a fa terikɛ de ye muso d'a ma muso fɔlɔ min b'a bolo i y'a faamu o banzumana donc ale de kɛra tɔgɔtigi ye ni bi tɛ ni bi tɛ dɛ hmm. banzumana ka dɔnkili hmm. k'a jouer arajo kɛ gansan a tun tɛ kɛ a tɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ arajo mali la bɛɛ b'o donna ye ni bazmana kɛ gɔni fɔra caraw ko ko la bɛɛ ko ko kodugu la o ye filanan don min na musa ye fɛn bi cɛkɔrɔba sɔsan sɔsandise ta sɔsan a kɛra sɔn diinɛ sɔn musa nana musa ye moribu bi i y'a mɛn yan sɔsan diti Ça, c'est février 78, ça, c'est l'arrestation de Tchekoro. Mhm. C'est les deux dates qui sont un peu comme ça. Mhm. U taara a nɔfɛ. Hmm. Ko olu b'a fɛ a kana parce que jamana jamana bɛ yɔrɔ min u ye coup d'état k'a ka kuma k'aw k'aw nana n bara ko aw bɛ n bonya o ye tiɲɛ ye o tɛ baasi ye ko ni faama ye eh, eh, duden bonya o ye a man kan olu ka bonya kiri ko bonya bɛ bonya masegin bɛ yen komi ale tɛ ale tɛ dɔnkili da faama ye ka u ka dɔgɔya tɛ dɛ ale ka taabolo de don mɛ kɔmi ko a ka dɔ fɔ a bɛ dɔ fɔ don min na a ye poyi de ko jamana ma deli ka ɲagami tɛmɛ nin kan ah. a ye faama yɛrɛ kɔrɔ fɔ ko to don ko jamana ma deli ka ɲagami ka tɛmɛ nin kan
ko ayi ko jamana ma ɲagami ka tɛmɛ nin kan ah, jamana ma ɲamɛ jamana ma deli ka ɲagami jamana tɛ ɲagami ka tɛmɛ nin kan ne hakili b'a la mhm.
a y'o dɔnkili la o don ayi jamana tɛ ɲagami ka tɛmɛ nin kan ah, tiɲɛ don o ye banzumana ka ko ye sisan mɔgɔw ko u ma foyi k'a la mɔgɔ ma faamu dɛ fɛn kɛra fɛn k'a ye sa fɛn kɛr'a ye parce que bɔlɔn dara a tɔgɔ la a ka so bɛ yɔrɔ min u b'a fɔ rue banzumana sisɔkɔ y'a da ka gudɔrɔn fila da la kun ni kun rue banzumana sisɔkɔ bɔlɔn dara a tɔgɔ tɛ se ka tunun filanan Salle amadu eh, palais de la culture amadu hampate ba ɲɛnajɛ bɛ kɛ so min kɔnɔ mhm. a tɔgɔ de b'o kan salle banzumana mhm. a ma ban dɛ mhm. a sara don min na le mardi 29 décembre 1987 a salen kɔ i b'a dɔn alifa ye mun kɛ yan cɛ si tɛ bamako cɛ si tɛ mali la depuis y'a ta depuis sunjata waati k'a ta depuis y'a ta balafasakɛ waati mun ngoni u y'a ta ka taa bila musée la an ka an ka ɲɛna an ka mara fɛn yɔrɔ la. A ka ngɔni bɛ musée la. A ka ngɔni Alifa y'a ta ka bila musée la ko c'est un objet d'art national que tout le monde kan k'a ye. Banzumana tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na a ye mun kɛ a ye ngɔni min ngɔni laban mun a ye mun kori yan'a ka sa Alifa y'a ta ka bila musée la n'i taara musée la i b'a ye le musée le goni de banzmana bɛ mizele mɔgɔ bɛ taa filɛ o mɔgɔw b'a fɔ fɛn bɛ ka ye dɔn fɛn ka ye u ka wari d'a ma de wa wari tɛ wari ko tɛ aaa tɛ si tɛ malila mun kɔni bɛ mizela ni ban tɛ n b'o fɔ ye bi ep i bɛna sɛnɛli di mali dɔnkili b'a ko ale de y'a da ale ka dɔnkili dɔn hali bi u b'a fɔ ni bɛna sɛnɛli di mali e kiri pa

a bɛ daminɛ selifana quatorze heures cinq ka taa se quinze heures trente ma fɔlɔ seize heures de tun don nka miniti bi saba tigɛlen don a la fo mois de janvier n'ala sɔnna k'an bɛ masigikaw bɛɛ lajɛlen fo i ni ce weleli la ayiwa bamanan an tun bɛ o kuma kan sisan cɛfarinya bɛ sɔrɔ sira jumɛn de fɛ n'i ɲininka ba de b'a d'i ma wa kolifura de b'a d'i ma fa de b'a d'i ma wa mɔkɛ de b'a d'i ma ou bien i bɛ kɛ nankama de ye i tun b'o yɔrɔ de kan voilà kuma tigɛra c'est ça nankama in filɛ nin nankama in ye ala ka dali ye ala b'o bila ka na parce que alahu ye masa min ye ale bɛ ka jɔn da ka garijɛgɛ dogo i la i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ ala ye kɔnɔguwan masa de ye a bɛ k'a bɛɛ dogo i la mm. a si tɛ ye ni eh, awɔ i ka nangamaya in tɛ ye dɛ i t'o ye dɛ kɔlɔlɔ b'i sɔrɔ o i t'o ye hɛrɛ b'i sɔrɔ i t'o ye o kuma na fɛn mun b'a bɔ kɛnɛ ma sarakati ani koliyiri ani labɛn tɔ bɛɛ o de b'a bɔ kɛnɛma o de kosɔn bamanan kun t'a to maa kelen bolo kɔnɔnjɛ bɛɛ kun b'i ta kɛ hali tɛnɛmuso ɲuman bi maa tɛnɛmuso in yɛrɛ a ɲuman bi kolifura ɲuman ɲini ka a den ka i wele ko nanga so ala t'a di maa ma a b'i yɛrɛ ko n'a ye n'a kɔnɔrɔ ka di kɔni n'a kɔnɔrɔ ka di dɛ jugumaa ko tɛ dɛ ala ka tile ba d'a ma ee voilà faamuya yɛrɛ tilenna Oui n balimakɛ kuma b'i bolo oui ça va bien merci radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga anhan radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga oui an tulo b'i la oui an tulo b'i la oui ça va bien merci
aa Jire ɔhɔ Jire aa bon merci Jire

bamanan na ani dugawu u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa voilà garijɛgɛ ni dugawu tɛ kelen ye garisigɛ ni dugawu tɛ kelen ye ala bɛ dɔ da ka garijɛgɛba k'a la dugawu t'a wolo la ne m'a fɔ e ma faama dɔ ye o bɛ kɛrun ni kabakuru ye wa A barika t'u ka foyi la gari la bɔ ka bin yɔrɔ dɔ la min man kan ka faama yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ sɔrɔ u ka faamaya kɔnɔ nka taama ɲɔgɔn don n'i y'a dugawu sɔrɔ ni garijɛgɛ b'i la n'i y'a dugawu sɔrɔ dɔ bɛ fara a kan o bɛɛ ye dakan kelen de ye hali n'i dara k'i kɛ nankama ye lamini n'i ma labɛn ka ɲɛ i laban bɛ kɛ ko dɔ kɛbaga ye min n'i ka dakan in tɛ kelen ye dɛ dakan bɛ yɛlɛma dɛ a bɛ yɛlɛma baara façon dɔ bɛ n'o kɛra la dakan bɛ tiɲɛ i bɛ taa kɛ maa lankolon ye k'a sɔrɔ i kun ka kan ka kɛ maa ɲɛnama ye o bɛ kɛ o bɛ kɛ o bɛ kɛ dabaliw b'a kɛ bamanan baara ye tiɲɛ ye baara ye tiɲɛ kɛ dabali ye tiɲɛ ye dabali dira an fa hadama de ma hadama tuma min na alahu b'a bila ka na diɲɛ kɔnɔ a ko ala bɛ mun d'ale ma a ko ale bɛ min fɛ k'o ye dɔnniya ye dɔnnibaaw tulo b'a la ala ko a ma n y'a dɔnniya di malikaw ma a ko o tuma ala nafolo di yan a ko ayi ne y'a nafolo di jinɛw ma a ko o tuma a ko ala ko ne de bɛna sigi ni mun ye a ko e m'a dɔn ne ye kɔnɔguwan masa ye wa n bɛ dabali d'i ma n bɛ dabali d'i ma dabali hali an filɛ mikoro minnu da la o b'a la dabali don tubabuw y'a dilan de k'a développer n'o tɛ a caman b'an yɛrɛw bolo a bɛɛ ye dabali de ye o dira an fa hadama de ma an b'o hɛrɛ la n'i y'a kɛ ko ɲuman kɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la a jugumantigiw fana bɛ yen olu fana b'u ka hɛrɛ sɔrɔ fana b'u ka hɛrɛ sɔrɔ ala k'an dɛmɛ amin ɔ ka hɛrɛ ɲuman nati han ala ka ɲuman d'an ma hɛrɛ tilenna
o tigi taara ayiwa donc eh, duwawu ni eh, eh, garisigɛ tɛ kelen tɛ kelen i n'a fɔ minnu bɛ nafolo sɔrɔ nafolo mana caya u bolo wala a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ ko danga de bɛ tɔw kɔ ayi danga tɛ tɔw kɔ duwawu b'olu de kelen bolo la ne ma deli k'a f'i ye lamini muso sɔnnen den a ka sabara faralen don dulɔki kolon b'a kan na e lamini minisiri ka bɔgɔji mana seri o kan don o don n'i ma mobili jɔ ka yafa ɲini a fɛ e i y'a ko sɔrɔ dɛ hali bagan dɔw bɛ misi don n'i y'a da ci k'a bɔ ji la lamini fo ka taa fo i sara i tɛ hɛrɛ sɔrɔ bilen maaw t'o dɔn bagan yɛrɛ bagan kelen kelen a dɔw bɛ n'i y'i bolo da o kɔ rɔ k'a saalo ka taa ta lamini i yɛlɛma ko e b'i si kɛ hɛrɛ la i mɔden b'a si kɛ hɛrɛ la i tulomasama b'a si kɛ hɛrɛ la i bolo magara a si yɔrɔ min na e ala o compte bɛ i bɔnnaw kɔnɔ ka taa a bɛɛ b'a hɛrɛ a bɛɛ b'a hɛrɛ sɔrɔ ala ye kɔnɔguwan masa de ye e bɛ taa jɔn a ka fɛn dɔ rɔ o b'a sɔrɔ ala y'a barika don lamini hali i kun bɛ da kunkɔrɔdonnan min kan ka si i bɛ bana k'i ta avion na ka taa faransi fo i bɛ taa sa yen k'a sɔrɔ a fura bɛ kunkɔrɔdonnan kɔrɔ i ka so kɔnɔ yen bamananw d'an ma hali a bɔgɔ dɔ bɛ n'i y'o ta i b'a sɔrɔ fura in de b'o la nka e bɛ taa ɲɛdɔnbaliya fɛ e bɛ taa fo faransi fo e bɛ taa fatu yen bamananw d'an ma kɛ o dɔrɔn d'an ma dɛ sa ee kɔnɔrɔja lamini kunkɔrɔdonna ta ala de bɛ ka dali kɛ k'a dogo ni ye ala ka ala de y'a dali kɛ ka jago don a ka dali la dɔnnibaw tulo b'a la ala de ye se a y'a yira ko a ye se fo a bɛ jago don a la e bɛ jɔn fɛnnin dɔ la m'a fɔ i ye n ko anw bamananw ko jɔn n'o ye kara ye o b'a sɔrɔ e ka hɛrɛ b'o de la maa yɛrɛ ka sababu n'a nana don o don i bɛ jɔn a na namara fana sen k'a tɛ bɔ mm. i bɛ to namara min yɛrɛ la a bɛ siri i sigilen ɲɛna i t'a dɔn mm-hmm, mm-hmm. saya bɛna jɔ min jɔn y'a dɔn donc mɔgɔ kana jɔn fɛn na kana jɔn fɛn na dɔgɔtɔrɔ b'a ka a sen kɛ ka fura ta k'a yɛrɛ kɛ a bɛ sa mm-hmm. kana jɔn fɛn na kunkɔrɔdonna yɔrɔ in kɛ kunkɔrɔdonna yɔrɔ in hali tɛmɛntɔ i ka daɲɛ so bunakun kan so bunakun kɔrɔ bunakun ye so fɔ bamanankan na an t'o dɔn so donna yɛrɛ Porte yɛrɛ porte d'entrée da yɛrɛ i b'i sen sago yɔrɔ min i b'a sɔrɔ i sen bɛ ka sago i ka fura de kunna i taatɔ dɔgɔtɔrɔso la mais sen kɔrɔta la fura bɛ yen bamananw fɔ an ye kɛ kunkɔrɔdonna ta in fɔ fɔlɔ kan'o don bamananya la sa a ba wolonwula de a caman bɛ ala ka min ye labɛn in ye

an tulo b'i la ayiwa bamanan ah. e i ye maninkaya don ko la maninka oh, bamanan a tɛ bɛn tuguni bɛɛ ɲɛsi ta ko ma ah. a baara bɛrɛ tiɲɛ n bɛna n'a ye n bɛ k'a ɲɛ
hɛrɛ tilenna oui balimakɛ kuma b'i bolo ayi baasi foyi tɛ yen
a ko dangaɲana ko ne de y'a wele o don na
awɔ tiɲɛ don hakilina jumɛn b'i fɛ bon ayi ne ta ye foli ye bi awɔ parce que o don na o don na n y'a sɔrɔ aw bɛ kuma min na n tun bɛ fɛ ka

an b'i fo i ni ce weleli la n'ala sɔnna bamanan an bɛ mɔgɔ laban ta nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen wagati korona ayiwa makɔrɔ ka kɛnɛ de don an bɛ yan mercredi ninnu fɛ hɛrɛ tilenna n balimakɛ kuma b'i bolo an tulo b'i la oui
an tulo b'e la awa B'a fɛ ka da dɔw ka kuma la aw
ɛɛ ba na ka ko ba bɛ ba dɔ min na ne ye foyi dɔ dilan ka taa n'a araj la u bɛ ka tigɛ tigɛ o ko kɔfɛ n y'a a poro sɔn fɛ ka fɔ aw ka ban na si tɔgɔ da bare la ki la u ma tɔgɔ fɔ ne ta ɲi n tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ o kɛra wagati min n ye n taa dɔ fana jira ka lɛturu di premier ministre ma a ka premier ministre a ka directeur de cabinet à l'époque min kɛra premier ministre laban in na ne tɔɲɔgɔn na an ye classe kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye lɛturu ta ale de y'a jaabi a dɔn k'a fɔ ko n ka hakilinataw ka ɲi ko k'a fɔ minisiri ninnu bɛɛ kelen kelenna ye awɔ k'a fɔ premier ministre bɛ yen hakilinata ɲuman nana A tɛ minisiri kelen kunkanko tɛ minisiri caman kunkanko o de ka ka toya lase u ma n'o tɛ awɔ ne dusu faga dɔɔnin mais fana ka sokɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔ Banzumana Sisoko kɔnɔ u t'a dɔn u bɛɛ donna salle min yɛrɛ kɔnɔ U ko purpsɔn baara wale bɛ kan ka kɛ bɛ jigin ba sogo la o de ka ye dɔ sigi ba na ka fɔtɔ kan tan kɔnɔ o tɛ kelen ye wala kisi bɛ amadu an bataba de ta ye a ka kumakanba min bɛ yen n'a bɛ mali bɛ nafa ya ka fɔli daminɛ u ka fɔlɔ ko kumakan kɔ fɔlɔ ko nin ye amadu anba ka kumakan ye O bɛ mɔgɔ tɛna dugu la o bɛ bɛɛ hakili jigin Amadu Hampate Ba la a faamuna dɔ wɛrɛ fana bɛ yen yanni spectacle ka daminɛ Banzumana ka Maliba u k'o ngɔnisen fɔ fɔlɔ bɛɛ k'o mɛn aw k'u ka ɲɛnajɛ tɔ dafa n'o ye ayiwa baasi tɛ o mana kɛ mɔgɔ hakili tɛ mɔgɔ tɛ ɲinɛ mɔgɔ tɛ ɲinɛ a kɔ a faamuna n ye nin fɔ ka dɛsɛ Mɛ a ko a sɛbɛn n y'a bila ka taa e la a dɔn a bi e la a ko to kɔmi bɛ bolo ni mago baara yɛrɛ bɛ se araj la ka taa a koto dɔ jira la n'an y'a sɔrɔ a bɛ diya ye ko min sɛbɛnnen don ba fɛ sɔnna o y'a sɔrɔ n bɛ kɔrɔkara la fɛn bɛɛ la aw Mɔgɔ minnu bɛ a kumakan dɔn olu b'a dɔn dɔnku n b'a fɛ ka nin de di fɛn caman bɛ yen n y'a fɔ Mali dɔnnikɛlaw kan u m'a si jate i bɛna i bɛna Kulibali dɛmɛ dɔgɔkun wɛrɛ maakɔrɔw ka kɛnɛ kan yan an bɛ hakilina caman falen falen y'a faamu mercredi prochain quatorze heures k'i sɔrɔ yan balimakɛ

N sera ka chauffeur sɔrɔ n bɛ taa a bɛ diya n ye ne bɛ se ka n ka so indication d'a ma n'aw bɛ se ka se n fɛ yan n bɛ enregistrement k'aw ye aaa i b'a dɔn kɛnɛ ni a yakubayali ka di min na ni bana yɛrɛ ka ko tɛ k'a sɔrɔ mikoro kɔnɔ yan c'est trop vivant enregistrement na ɲininkakali dɔw tɛ se ka kɛ an balimaw fɛ a bɛ kɛ lamɛnli de nka ni jija sera ka kɛ an i ka na siɲɛ kelen an ka yɔrɔ dɔn ɔ an yɛrɛ b'an déplacer ka t'i ta tuma bɛɛ ka na
d'accord n bɛ efforcer a partir de fɛn fɛn bɛ lɛtiri min sera fɛnɛ minisiriw ma ani n ye poyi minnu poyi minnu dilan awɔ a bɛɛ bɛ n bolo n'ala sɔnna ni bɛ taa n bɛ taa n'a aw b'a ye a bɛ diya n ye o diya n ye n'ala sɔnna a ma alibarika ni baraji i ni ci wulili la bɛnn'a ma a diyara n ye ah merci